ọ bụrụ na egwuregwu na-aga na anya na egwuregwu ee ọ dị ndụ ọ sị na ọ bụ mgbe ndị mba ọzọ na-abịa na-anụso anyị agha na-egbuchasị ndị mmadụ e wee sị na o nwere arụsị ọya wee weta udo nwezi udo

mgbe a bịara ọya nsogbu ịkpọ asị ọgụ ibe agha dasara nwanne na nwanne Mm. juo ebe niile kwa na village a o wee sị na ọ bụrụ na e nwere a- mmụọ a ga-eweta arụsị a ga na-akpọ udo nnụcha Udo nnụcha. udo nnụcha na ọ bata afụ ọ nụcha village a ọ dị mma ọ nụcha obodo a ọ dị mma e je weta udo nwezi mm, udo nnụcha ya ife a na-akpọ udo nnụcha bụrụ abalị dịka esi ya kọwara nọọ udo nnụcha peace bụ udo hmm. mana a na-akpọzi ha udo udo nnụcha were bịa edowecha ya nsogbu niile were na nwezi nsogbu etu ahụ ka o siri dị ịbụ ilo na amaka ọ na nke m nwere mgbe arụsị na-akpọ ntaị ife eji weta ntaị ife eji ma ife arụsị ahụ na-akpọ ntaị ife a na-akọrọ ọ bụ dịka nne nna m ahụ si akọ hmm. ife okwu na ntị ma ọ bụrụ na nọ mgbe ahụ hmm. aga m etinye etinye aga m ewepụ ewepụ ọ ife m nụrụ ka m ekwu ọ sị na ntaị ahụ ọ na-abụ onye zuo ohi ma o mee ife ọjọọ ọ na-agọ agọ wee sị na a ga-eje weta ntaị a ma ife bịa na nke onye ọbụla mere ife ọjọọ maka mgbe mbụ onye ṅụwa iyi na ife a abụrọ ya mere ya ọ dị ha na one year ọ ṅụrụ iyi a o jee ṅụọ iyi ya wee jee n'afịa zụọ afịa gosi na ya aṅụbekwa na iyi egbughị ya na ya adịgo free mana e kwuziri na onye ọbụla ṅụrụ iyi a ṅụrụ ntaị bụ abalị ịnọ four days abalị ịnọ ị ṅụọ ya o lue ụbọchị nke ise ị dịgo free ị nwụzie nwanne echi ọ bụghị iyi gburu gị so maka gịnị a na-akpọ ya oji egbe eje ọgụ ị ṅụhaa ya onye mere ife before four days ka onye ahụ agago o nwe ndị na-aṅụcha ya before ọ na-erudi be ya ọ nwụgo ife ọjọọ mee gịnị kwụsị oge ahụ ịghọtara ihe na-agwa gị Ehe. so ife ahụ ife nne nna m ahụ na-akọ even ududo nka arụsị a na-akpọ ududo nka Ehe. ọ bụ nne di na nwunye eh, ka m ghara ịkpọ ya nne ka m kpọọ ya di na nwunye ọ ha nwa ka a machibere ibe ahụ ebe a na-eje enye nne na nna nni na- na- na-ehuve ya ịmago na-asacrifice ha Ehe. na nka abịa na na nka wepụ na were nka bịa na nwunye ya bụ di nne bụ ududo wepụ di nne were sọnsọ ududo joinụzie ududo na nka ọ ya bụ ududo nka ebe a maziwere ebe a na-anọ enye nne ha nni ịghọtara ya bụ Ehe. so ụmụ arụsị niile a ị fụrụ dene o nwere ike ọ bụrụ na o nwere family ada amụta nwa ma ọ amụta nwa ọ nwụọ eje eje bie ọdọ ọmụmụ Mm. Ehe. so ndị ahụ ebido mụtawa nwa arụsị niile edobere nwere reason o jiri dị mana kwa ị fụrụ ụmụazị a nọ kịta si a na-eme enye arụsị nni Mm. enwerọ onye n'ime ha enwerọ onye n'ime ha ma ive arụsị na-eri maka na mgbe mbụ arụsị ọbụla nwere ive ọ na-eri ọ bụrọ sọ igbu ọkụkọ ive arụsị na-eri ọ ive eji abịakwa ya mana o nwere ive a na-enye arụsị ebe bụ na be anyị ebe a nwere ebe a na-akpọ ama okwe ife ebe ahụ ji bụrụ ama okwe nwere reason o nwere mgbe Nanka na abụrịgba adụrọ na mma o wee dị mgbe emegide ndị Nanka wee jee fụ na obodo ọzọ na-abịa anụsoba agha na-achọ imesi ha ike fọdụ ajụta ase ebe nwa dibịa n'obodo izu abịrịba na-agwọ ezigbo ọgwụ wee jekwu ya wee gwọrọ ha ọgwụ o nwere okuku o nyere ha na ọ bụrụ ha na obodo ọbụla chọrọ imesi ha ike eje n'oke fa na obodo ahụ mekwacha ya etu esi kwu ya fa dọba ya ebe ahụ wepụ ya chee ya ihu ebe ahụ na before abalị ịtọ mmadụ anọzi n'obodo ha wee jee wee arụcha okuku ahụ nye ha ha buru ya nata mgbe a rụrụ ya a rụchara ya aṅụ fegharịa ya okirikiri ka a rụchachara ya fịakwa ya aṅụ bịa fegasịa ya pụọ e wee gwa ha na ụbọchị ọbụla ha ga-elekwa nyawa ọgwụ na fa elekwacha ya ọ bụ na aṅụ efeghị ya a mara na ọ dịrọzị ire mana aṅụ bịa fee ya a ma na ọ dị ire so ha buru ọgwụ nata o wee wụ na a tụrụ ogu ebe ahụ ọ bụrụ eze Onyekaọnwụ nna m nna nna m na ogbuniba n'Ụmụdala n'ọba ndị ya eh, ya na-afịakwa ya onye bụzi chukwu a anyị asị na chukwu bụ mmụọ ọ dị adị ọ dịfụ ọ ga na-adịrịrị etu a ka mmụọ dịkwa ife adị afụ anya ma ọ nụ olu ya ma ọ metụ ya aka so ịgwa gị nke bụ eziokwu ọ bụ na ndị mmadụ na-eme omenala ya nkwere kwụba aka gị ọtọ As- ekwukwa m onye a chọrọ ka e gbuo ya ya zọnụ onwe ya eziokwu Ehe. mana ọkwa na ọ ị pụta feelie na ị nwere power nwee ike o nwezie mbọsị gị na mmadụ jere ikwu ọbụla ọgwụ ka iji kọwuo ya ọ bụrụ otu a ọ bụrụ otu a ọ sị ka ọ bụ na ọ mara gị ụra ihe ka mma ị magwara ya ịma nwe iyi n'abụla onwe gị o nwere ife bụ na mmadụ bịara ka e gbuo ya at the point of death ife ị nwere were azọ onwe gị ife na-agwa ndị mmadụ mana ụfọdụ ya-egosi ka a sị na ya siri ike na ya sị mere nke ọ bụrụ ya bụ dike ọ bụrụ ya bụ dike dike abụghị ihe e ji ọnụ ekwu na ife ị na-eme ọ ndị mmadụ ya-ekwu sị onye a hei ya fụkwa na-ekwe etu ọ dị na-ekwe etu ọ dị nke i ji ọnụ gị ekwu itutu ọnụ ka ị na-etu ada na ị na-etu achọ etu ị ya-esi nakọta ndị mmadụ ife so na ife dị na ya onye na-eme omenala na-akwụ n'eziokwu kwụba aka ya ọtọ nke a nọ ebe a kịta mbọsị m nọ n'afọ nne m amaghị m mbọsị nne m mụrụ m amaghị m before m maralị onwe m erugo m ihe dịrị ahọ ise na isii dịka matawa onwe nwa obere nwa obere wee ruo nke a nọ kịta etu ahụ ka ọ dịkwa na mbọsị m ya-anachi amaghị m ebe m na-anachi anachi etu ọ dị amaghị m so ị nọdụ kwụba aka gị ọtọ Ee, omenani bụ abụrụ ihe ọ na-abụ a bịa etu ndị a si eme ya igbo niile nwere omenani mana o nwekwa ka ndị si eme nke ha ịghọtara ya o nwere omenani a na-emekọta ọnụ nwekwa omenani ndị a na-eme etu o si dịrị ha dịka a bịa na be anyị nwa adị ala nne nna adị ala nwa ya nwanne adị ala nwanne ya ọ omenani ka ọ bụ achọghị ya na be anyị and ọ dịbu ọ dị n'ụwa na igbo niile Mm, mana ịbịa kịta na be anyị anyị adịghị egbu eke mana o nwere obodo na-egbu eke na-eri ya ịghọtara ya ị gaghị abịa bịa sị na ọ omenani igbo niile mba o nwere nke ndị na-eme nwee nke ndị na asọ nwekwa nke bụ nke jikọtara igbo niile ọnụ So, na ọ ife dị na ya ka ọ dagodu m. ndewo anyị kene gị nna anyị ukwu kenekwa gị kenesia gị Em, a wee sị ka anyị jụkene biko ọ pụtara na ụmụ mmụọ dịka udo ngene ogwugwu ọ bụ mmụọ a ji aka ha wee bịa ana igbo ka ọ bụ ndị igbo hibere mmụọ ha Thank you.
ee dịka m na-agwa gị ya ịma na mmụọ niile bụ mmadụ fiwere ya ị na-aghọta ife m na-ekwu ee dịka m si agwa gị a kpọọ ya mmụọ ọ bụghị alụsị mana ị kpọọ ya alụsị because na ụfọdụ mmadụ tinyere ife akụrụ akụ ma ife akpụrụ akpụ n'ime ya ọ ife o ji bụrụ alụsị mana mmụọ aha ọ mmadụ ma fibere ya o nwere ka esi ji emechaa ya wee bụrụ mmụọ ya ọ nọ ka esi mmadụ mgbe onye a bịa ebe a biri o biri ebe ahụ ị na-eje ebe ahụ na-enekwa ya so o nwere ebe a na-amafiwe arụ mmụọ na-eje ebe ahụ na-afụ ya Eh, ife dị ụka ee mgbe nne nna m nọ ndụ ọ na-agwa anyị okwu ọ sị anyị na ya tọrọ afụzọ Isuọfịa o nwere arụsị na Isuọfịa a na-akpọ afụzọ ọ sị anyị na ya tọrọ ya nne nna m ahụ so anyị na-ekwudo ọ na-akọ etu o si kọrọ anyị o ife m nụrụ o kwuru hmm. ọ sị na o nwere nna e, nna nna Ezeabasịrị jere na ọ ya bụ igwe na-achị eze na-achị mgbe ahụ so wee jee Ekwulọbịa na eke Ekwulọbịa ka o jee goro mmanya ṅụọ na o nwere eze na-achị n'Oko a na-akpọ eze ọba n'Oko hmm. so hmm, eze ndị Isuọfịa ahụ were bịa ka a na-ego mmanya ahụ na-ejegharị na-enene mmanya ka o testie ọ dị mma o dị mma o debe o testie nke a o nwee nke ofu nwaanyị na-ere o testie ọ dị ya mma o wee debe ya jụchaa nwaanyị praịsị ha kwuchaa o meghezi ya akpa ya ka o weta ego kwụọ ụgwọ anaghị ego ayọrọ ọ bụrụ ego igwe ewe ka o werezie ego kwụọ ụgwọ eze ọba n'oko na-agagharị na-eme na ọ na-enene ego mmanya mara nke dị mma mana ọ maa na ọ na-awọchị nna eze abasịrị ya nna nna ya aha. ọ na-awọchị ya ka ọ mara ma ọ dị enete nke dị mma mgbe ọ fụrụ na o nete nke dị mma ahụ dobe ya o jee buru mmanya ahụ eze abasịrị na-asị ya edobe nwaanyị sị ya na ọ ya ka ọ na-akwụ ụgwọ ya ọ jụrụ na-asị ya gwa ya ego onye mmadụ dị ya eze abasịrị na-asị ya nna eze abasịrị kwa m ji ekwu m ji ekwu ibe a eze abasịrị abata n'ọnụ Ee. mana ọ nna nna ya wee na-asị ya na ọ mmanya ya na-ego ọ maa ya ọra maka eze ọba n'oko gbara dimkpa mmadụ nna eze aba nna nna eze abasịrị ahụ o pere mpe ọ maa ya ọra so nna nna eze abasịrị nechaa ya anya wee fụ na ya ya ya ga aha n'ịkpa agwa ya onye uche mere tọnụa were akpa ya nawa na Isuọbịa bata ozugbo kpọọ ndị odibo ya ụmụ ụmụ ndị ọrụ ya ya sịsị ụmụ gaadị ya abụọ o wee sị ya na ibe na-agwa ya taa o ruo n'abalị ka ba jee ebe eze ọba n'oko wetara ya nwunye ya na isi nwaanyị eh, ada ya nwaanyị na isi nwaanyị ya ya wetara ya o ruo n'abalị ha gaba wee ruo ebe ebe eze ọba n'oko o nwere ọgwụ a na-akpọ ụla toro nduru toro ero ha mee ọgwụ ahụ ụla jide onye ọbụla ha baa kpụrụ nwunye eze ọba n'oko na ada ya nwaanyị were naba den nke bụzi onye isi na ụmụ ndị odibo ya ahụ wezi ndị ahụ ha naba ka e wepụta ibe e ji ibe nlacha mmanụ o wee ha jebe ọ kpụtazi ya eghu from obere ọba ọ kpụnaga Isuọbịa ọ kpụta atụrụ ọ kpụnaga Isuọbịa ya nwụta ọkụkọ ọ na-ewenaga ya otu ahụ chi voo mgbe a gbakọtara be eze abasịrị ahụghị ya eze abasịrị o wee wute ya nnukwu hai o nwere ọ dị ya enyi wee ebe na-akpọ eze abasịrị ka m kpọwazikwue o wee wute ya nnukwu o wee muvue wee gwa ofu onye odibo ya sị ya kịta ya avụgo na ibe abụgo wọọ maka ọ ghọtago na e jidego onye isi ya onye isi ụmụ odibo ya sị na abụgo wọọ ya jee n'udo eke ka o jee kụọ ikoro ka Isuọbịa pụta ka a jebezi ya ọbụla ọgụ mba na ibe ya ka ha nụbazi ya ọbụla agha wee kwuchazie ya onye o dunyere ozi wee na-eje wee pụta n'ihu abụzọ ebe ahụ na korota ebe ahụ ya na korota ụzọ korota si afụ ụzọ were baa ebe sọrọ udo ka ọ na-agafe mgbe ahụ korota adịghị ya ụzọ na ọ nwa obere warawara ụzọ ụzọ adị ya wee nee anya wee na-afụzi onye ahụ ka o ji ya ka ọ gba ọsọ na-abịa em ka ọ na-arịtute ebe ahụ ị ma ọ dụ ka o mere nwa mkpọda ọ na- ọ na-abịa o nee anya ọ wụrụ ya ndị anya ọfụma ọ wụrụ ya ọtọ na ọba kpọpụ ọsọ so onye ahụ fụrụ ya nụ, na-eche egizi kedu ihe onye na ya yiri jicha ife ji afụ ya kpọpụ ọsọ kpọpụ ọsọ nke ya, ka ọ chụba ya mara ihe ọ na-agbara ọsọ a. mgbe ọ na-agbapụta n'okporo ka ọ gbata be eze abasịrị onye nke ọzọ agbaba na be eze abasịrị mgbe gwazie chief na ya afụ na ya ọ sị ya ị fụrụ ya ọ sị ya- ọ sị ya kedie kedie ọ sị ya ọ na ọ na-abịa o mere ya ka o wute o mere ya ka ọ na o nwe etu ọ dịghị ya mgbe onye nke a gbazi ọsọ bata wee jube ya ọ sị ya chief ya ewena iwe na ife nlacha mmanụ ka ya na-ewekọta wechazie ya o wee nwezie ọṅụ wee duru ụmụ okorobịa na-akpọ saji be eze ọba n'oko ruo fa agwa ya na ọ ya ji isi ya- isi- nwunye ya isi nwaanyị ya na ada ya nwaanyị ife a ya mere kịta ọ bụrụ na ọ ga-emenwu ya ife a ya megwara ya Eh, so eze ọba n'oko eh, wet- eh, ndị aja ebe duru ebe eze ọba n'oko ndị mmadụ ju na-akpọ nwunye ya afụ ada ya nwaanyị ndị mmadụ mago o wee bata agwa ha eze ọba ife aji ibe gwacha ya ka atọ ọnụa pụwa ndị nke eze ọba mie mma eze ọba mere fa aka fa kwụsị fa kwụsị so hapụ fa anabagodo ndị a pụọ na so nna Eze- nna nna eze abasị ahụ were were eze ọba n- n- ada eze ọba n'oko tụọ ọda na mbarabe Mm. wee were nwunye ya ahụ na nwa o ku n'aka ebe ahụ ọ nọrọ fụ isi odibo ya ahụ Mm. ka a na-eje ịkụ ikoro Mm. ebe ahụ nọọ fụ ya ọ mafibezie ọ bụla afụ ụzọ ọ nọ- ebe ọ nọọ fụ ụzọ ebe ọ nọọ fụ onye ya- nwa odibo ya ahụ e wee kpọọ ya afụ ụzọ mana ọ afọ dịchiri ụzọ kwa Ọ dịchiri ụzọ, okay. Ehe, e wee nọrọ ebe ahụ mafie nyewa alụsị were nwunye na nwa o ku n'aka mụchesi ya anya dọọ ya ebe ahụ ma ndị a kpụrụ ya n'ọnụ ma ndị ọ kpara ya n'abụ ma ndị ọnụ doro ike mechaa ife niile ahụ kpuchie ya aja ọ ya bụ akpụrụ aha kịta so ihe olden days mgbe ochie ahụ eji mmadụ eme alụsị ahụ gasị so mana ihu inye mmụọ nri dịkwa iche ịghọtara ya Ee, dịka mgbe a na-alọ mmụọ na be anyị o nwere ebe nna m na-anọ alọ mmụọ ya mgbe a na-agọ chi o nwere ebe nne nna m na-anọ agọchi ebe ahụ chi ya Ee, o nweghị ife etinyere ebe ahụ only that na amaburu arụrụ ogirisi iji rụwa ama na ebe ọ bụ Ee, nwa ndị okenye mesịrị etu esi ya mechaa ya nọ ebe ahụ na- na-akpọku chineke mmụọ niile na-enyere obodo a aka Ee, so arụsị dị iche mmụọ dị iche Ee, ma ha ncha bụ gịnị mmụọ Ee, abịa n'ihe gbasara ịgwọ ọgwụ nke izi mbụ na o nwere ụmụaka a efuru dọkịta na-agwọ ọgwụ ife a dapụtawo ụzọ a ga-esi nata gị ego Ihe o- ihe ọ chọrọ bụ ụzọ ọ ga-esi Nana- napụta gị ego because ọgwụ ọ- ife a na-akpọ ọgwụ bara ụba mana akpọrọ ha ọgwụ ndị be anyị eweje ya ofu akụkụ ọgwụ gosiri o nwere ike nwaanyị ara atụ ime hmm. jee be onye nye ọgwụ afọ ime mee onye ahụ tụrụ ime ọgwụ nwere ike wụrụ onye ahụ na-aya hmm. o jee be onye ahụ o nye ya ọgwụ then ọgwụ nwekwa ike bụrụ onye amosu na-ata o jee ọ wụ na onye ọ bịa be ya ma ọgwụ amosu ọ rụọrọ ya ọgwụ ọgwụ bụkwa onye ife ara agara ọfụma o jee ebe onye ma eme ya ọ rụọrọ ya ọ gawa ọfụma ọgwụ bụkwa nke ọ na-abụ eweta nsi ọgwụ ka ọ bụ enye mmadụ rie nwụrụ ọgwụ bụkwa nke a na-akọ mmadụ ọ nwụrụ ehe so akpọọ ya ọgwụ a a na-eweje ya n'ofu akụkụ ebe dị njọ adịghị adịghị aghọtazi na ọ dị ụzọ ebe naabọ ma ọ bụ ịtọ so dịka ife m na-akọwa kịta m na-eme ka ị mata na ọgwụ bụ ife eji azọ ndụ ọkwa ịfụrụ mma mma hmm. e nwere obere mma nke oyibo na-akpọ penknife nwee nke a na-akpọ sword hmm. nwere ụdị dị iche iche machete hmm. ha ncha bụ gịnị mma ma nke e ji ebecha orange mana i were sụọ mmadụ ọ nwụrụ i gburu mmadụ arụbebeghị mma ahụ ka e were gbube mmadụ etu ahụ ka ọgwụ dị o nwe onye a sịrị ị na-agwọ ọgwụ gbusisiba ndị mmadụ so ife gbasatara ọgwụ ụmụazị kịta amarọ ọgwụ ife ụmụazị kịta a na-achụ bụ etu ọ ga-esi nweta ego ọ bụrụ na m nwa na onwe nọ ebe a chọrọ ka m nwee ego odo nwebụ moto ịtọ ebe a mana arịchara m ahụ lechasịa ya amagbago olu na-agba ọnda bọsụ bọsụ weba mana arịchara m ahụ onye manya uche lechasịa moto ha ọ bụ na m na-achọ ka m nwee ego o nwere dibịa nọ n'akụkụ a niile ya abịa m nso because ụnọ enu isi ọha ịbụọ tutu usoro igbo aga m arụ ya ebe a mana ọ bụ ife m bu n'uche ịchụba ka ị nwee ego ọ bụrụ ya ka ị na-eme nene ndị ụmụazị kịta ha na-arụsi ụnọ enu na-agba jeep na- ọ ihe ọ chọrọ ka ọ na-eme and mgbe mmadụ batara be gị were aghụghọ na na i- na were asị na aghụghọ nata ya ego ori ka i zu eziokwu maka obi gị gwara gị na ife ị na-anata ya ada na ị marọ eme ma ọ na ị magodi eme na ụzọ a i si anata ya ihe abụrọ ụzọ kwụ ọtọ onye ori ka ị bụ mmadụ bataba gwa ya eziokwu gwa ya the truth ọ like ya were ọ like ya rapụ ya ọ nọbu ka ndị a eh, ọgwụ a na-ekwu ọ nọ ka ndị a na-abịa be dibịa sị ya gbara ya afa ị bata ị sị ya biko na ife i ji bịa bụ na afọ na-ata kemgbe ofu ụka na gị erigo ọgwụ niile na ọ kwụsịbeghị gị sị ka ị mara ife kpatara afọ a ji ata gị ụmụazị ọfụụ ahụ o bunye mgbịrịmgba kụọ kụọ kọọ o vu akụkọ sị gị na ife na-eme na ụra nwanne gị nwoke na-egbu na onye ahụ ị na-aga imeghe gate be gị funobe ọ kwa na-egbu maọbụ ọ sị gị na ọ bụ nwanne gị nwaanyị ma ọ nwunye gị ọ chọọ ofu ife gwa gị ife dị ya mkpa ji nata gị ego onye i ruzie ebe ahụ i bube agha n'ife n'okwu asị mana mgbe ochie hmm. onye dibịa na-agba afa i je kịta be ụmụ dibịa ụmụazị ọfụ kịta ọ gbara gị afa onye ụwa ya ozu akwaha akwa hmm. agwụ hmm. ndị mmiri ndị ichie site ugbu na ife na-eme gị onye na ofu ife n'ife a niile m kpọrọ afa

na onye ụwa gị mana mgbe ochie bụ na ife e ji ama onye ụwa bụ ọ bụ na m bịara nụ nwanne gị nwaanyị ọ bụ na papa gị nna gị anọghọzi mm. nna m nwa anọghọzi so nwanne gị nwaanyị ahụ m nụrụ adị ime mụọ nwa ọ bụrụ nwoke o nwere ike bụrụ nna gị bịara ụwa be m ọ bịara nwa ya ụwa hmm. mụ nwa n'onwe m na-anụ nwanne gị ahụ na-akpọ nwa ahụ a mụrụ ọfụ afa nna m asị na nna m bịara m ụwa ọ ga-adị aya ọya and ọ bụ na m gbapụ n'oge je jụọ ase gbaa afa a ga-agwa m na afa agụ ka anyị agba hmm. ya bụ e, mụ je ebe ndị na-agba afa agụ ọ bụ dibịa niile na-agba afa agụ i je ebe onye na-agba afa agụ ọ gbaa afa wee sị na ọgọ nwoke bịara n'ụwa bido ụbọchị ahụ kpọwazie ya afa ọgọ nwoke ahụ hmm. nwatakịrị ahụ amaghị eje ọya ọ ga-adị mma so wee bụrụ ya mana i je afa kịta a sị gị ọ onye ụwa gị i je ebe dibịa ụmụazị kịta hmm. gwa gị onye ụwa gị chefuo na ọ bụ mmadụ ise na-agba agụ na be anyị a sị Nwankwọ egbe agụ Nwankwọ eze nwaanyị ọ dị na-agba afa agụ nke ahụ gara ife na-eme ụmụazị anyị kịta ihe gbasatara ọ bata ọ gwa gị ya ebe ọ na-achọwa ego ọgwụ bụ ife eji azọpụta mmadụ onye nọ n'ọya onye nọ na nsogbu rapụzie maka ndị mmadụ nwere anya ukwu otu same ọgwụ ahụ kwa ka eji egbukwa mmadụ werekwa emekwa mmadụ ihe ọjọọ ọ nke onye chọrọ i je ebe dibịa na-eme na ọrụ ndị na-agwọ ụdị ahụ ọ gwọọ ya i je mebe i je ebe ụfọdụ ọ sị gị na ya amaghị anya ya o nwekwara ike mara mana ọ chọghị ọ sị gị na ya amaghị anya ụdị ahụ so ife agwọ ọgwụ ụmụazị niile anyị hụrụ juru kịta enwere onye ma ife bụ ọgwụ nwere ma ife bụ ọgwụ
achọrọ m ka i tinyela aka biko ịtụ ịgba inyere ụmụazị kịta aka n'ihe gbasara ihe kwesịrị na ihe kwesịrị na-enegara anya na omenala na-abụghị sọsọ ije ụzọ esi ebu ya bụ ego ma ọ nweta ya bụ ego
Deeme. daalụ Ife m chọrọ ịgwa gị bụ Mm, ife izizi n'etu esi azụ ụmụ okay. ọ eziokwu na ị zụọ nwatakịrị ị zụtagodi ya mma ọ pụọ n'iro o nwee ọyị hmm. ọyị ahụ nwere ike confuse kwa ya duvie ya ụzọ ee mana e bugodo ụzọ zụọ ya ọfụma ile anya kịta ị fụ ụmụaka na-agagharị hapụ ayagharị isi o nwe ọrụ ọ na-amụ ọ na-apịsọ fon hmm. mana ọ maghị na ego ahụ ọ na-apịta na fon ohi ka ọ na-ezu ohi ka ọ bụ bikos ego anyị na-apịta bụ ego mmadụ mana ka m gwakwa gị eziokwu o. o nwere ihe m chọkwara ikwu kịta na-asị nwoke a na-ekwujikwa eziokwu kwuo n'ihu gaa n'ihu ọ bụrụ na asị m kwu- asị m na ndị afrịka nwee ike ịpịta ego onye ọcha ha pịta ya why because na ọ ndị afrịka ka ndị ọcha bupụrụ anaghị agba ya ohu dụọ ya ụgbọ mmiri buru naa be ha were eme mkpa ha were eme ife ndị ha chọrọ na ihe na-ekwu kịta hmm. eksperimenti niile ha na-eme na ife nchọpụta niile mm, babịba ya egokọ kpọkọrọ ndị mmadụ bunasịa be ha gbu- gbuo ha were nyochaa ife ha na-enyocha ọ bụrụ na ndị onye be anyị zube ha ohi mm, ewuruba na akpọrọ ya ohi ee mm, o nwe afa ọzọ a ga-aba ya sị baa ya afa ọzọ ka ndị be anyị wee jee megwara ha ife ha mere ha mana ebe ọ bụ nke a bụ ohi ka m tụkwuo na ya na ọ dịrọ mma mmadụ ijebe pịkọtaba ego onye ọcha ahụ ọ m gaara akpọ ya afa ọzọ hmm. asị na ala ekiri ya hmm. maka ife ha mere ndị afrịka ejighị ọnụ ekwu ya hmm. foonu a anyị na-akpọ kọmputa niile a ọ ndị be anyị ka eji wee mee ife ndị oyibo na-akpọ experiment ya bụ eweta onye a ekwu ya kpoo ya nke a n'ọnụ kpa ya na-abụ na-apị ya na-eme ya ebe mgbe ọ nwụwara ede oke ebe ejedebe were onye ọzọ debekwa megide otu a till e nweta ife a na-achọ ọ ndị fọdụzi nke a na-akpọ black american black indian ọ ndị ohi ahụ ebutere mgbe ha nweta ife ha na-achọ ha rapụzie ndị ahụ ha wee mụbawazie ebe ahụ so ife m bụ na ụmụazị be anyị a ọ bụ na ha ga-ekwe nne na nna nwatakịrị itote ọ dị ife dị ka ebe 18 years 20 years o nwe ife ọ na-arụ ụtụtụ ọ pụọ na-akpagharị chi jie ọ bata hmm. na-apị fon ohi ka ọ na-ezu ndị onye ọbụla na-apị fon onwe ife ọ na-arụ na-apịkọta ego ndị mmadụ ahụ hmm. onye ohi ka ọ bụ asị m kwuo o nwee ebe e si nwudo onye ahụ na-atụ ya nga sị tụọ ya nga ohi ka ọ bụ
ọzọ dị ka ibe ya m chọ ịjụ bụ aha biko ihe gbasara chi agwụ ndị ichie ndị mmiri asị mmadụ jee bulu ọrụ dị otu a onye mere ụzọ ya kpochiri akpochi emesịrị e ihe ndị a ọ pụta na emesịa ndị a ga-enwe ego
dịka i si jụ ajụ hmm. onye ọbụla nwere nsogbu i wepụrụ nsogbu ya hmm. ahụ ga-esi ike onye ọ na-arịa ọrịa ma onye na-ekpu isi i wee gwọọ ya isi ọ ga-afụ ụzọ so o nwere ike bụrụ onye onye afọ na-ata ị kpọje ebe nyere ya ọgwụ afọ ọtụta afọ ọtụta ya akwụsị mana ọ bụghị ya ga-eme na ọ gaghị atakwa ya ọzọ mgbe ọzọ but for the moment ọ ga-akwụsị ndị agwụ hmm. maọbụ ndị mmiri bụ ife ị nwere ike mụnwa na onwe m na-ene anya ebe a mụnwa nọ ebe a ejere m ọtụtụ ụka ekpere nwee nke aka m n'Isele Mkpitime na Bendel steeti

o nwere onye ga-abụ na agwụ na-enye ya nsogbu maka na lineage mụnwa ọ bụ na nwa kịta nwa emebe dibịa mụnwa bụ onye nke ịsatọ na my lineage nwa kịta nwa bụ onye nke itenaanị o nweziri ike agwụ na-enye ya nsogbu ihe m ji akọrọ gị akụkọ a na ụnụ ghọtanwu ya ọfụma ị nwere ike ite ike ị na-eme etu a na-eme dibịa mm. ewee nwee onye na-agba akwụkwọ sị m bịa n'Aba ejebe m Aba ruo afụ nwaanyị dị mma eje m ka anyị gbaa akwụkwọ ahụ na-ejere ofu nwaanyị dị mma tọkụbe ya o kwere ekwere m kpọrọ ya wee jebe họteelụ jeruo họteelụ ahụ mụ na ya edinacha ana ma ọ na ọ marọ onye m bụ eventually e nwere ike ndina ahụ mụ ya dinara emego ya ọ dị ime mm. ana o wepụghị ya mụọ ya bụ nwa mm. nwa ahụ nwere ike laa na-eji ya ahụ agwụ ahụ nyekwa ya nsogbu i wee chekie o nwerọ ndị bụ famili dibịa na ụmụnna fa nwere onye ụmụnna fa ya bụ famili mere dibịa be nna ya ochie nwere onye mere dibịa be nna ochie nna ya ma nne ya nwere onye mere dibịa so o je gbawa afa agwa ya na ọ agwụ na-enye ya nsogbu agaghị ekwe ịghọtara ya mana ọ agbụrụ m aha ka na-aga hmm. ije oge ahụ onye ahụ ifuru aja na ọ ga na-eme na-anụsi ọgụ na-emebisi ihe na-eme omume dị njọ omume a dị njọ ọ na-eme bụ mgbe ọbụla e je rụọrọ ya agwụ a ọ hapụnata ife ọ na-eme ọ were ntụzie na agwụ ahụ bụ agwụ nke ya eme ka ọ rụba dibịa mana a ga-awara ya agwụ ịwara ya agwụ bido ife rụbazie ya bụ dibịa mana before o mebe dibịa ahụ ọ ya-eje na be dibịa na-agwọ ọya ma ọ na-agwọ ife ọbụla ọ na-agwọ ọ ga-eje ebe ahụ bie ọ ga-ebi ya opeka mpe ya bụ arọ naabọ o were nọrọ ebe ahụ wee mata ife a na-akpọ na e ji ife agwọ ọya dị etu a ji osisi agwọ ọya dị etu a ji ife dị etu a agwọ ife dị etu a ọ mụtachazie ya ọ naa bido nke ya ọ rụba ife ahụ ọ mụtara mana ndị kịta nwere onye na-amụ ọrụ ife ọ ya-agwa gị na a kpọrọ ya oku na a kpọrọ ya oku ya bido ọrụ ya o nwere onye na-akpọ oku oku ya akpọ gị ụgwọ etu anyị si abịa nye gị nsogbu ibido ọrụ ahụ ị je mụọ ya amụ nwere ihe na-eme ị ga-amụrịrị ọrụ amụ ee so ife m ji gwa gị ebe a bụ Ọ bụ ka njọ nna ya bụ n'iwe ee Ee, ịmụ ọrụ dibịa ya bụ ịgba ọsọ agwụ ya bụ ya sị mmadụ na gbaje ịgbaje ọsọ agwụ ee ebe etu anyị siri ekwu ya ndị Oyi na-akpọ that statement imekiri hmm. ịgba ọsọ agwụ anụbeghị m ya n'akụkụ a a sị na mmadụ na agwụ maa mmadụ ọ gbaje ọsọ agwụ na be dibia ọzọ ka o wee je mụta o nwere ike bụrụ ka ndị si asụ ọ ị ya-eje ebe dibia riri mụọ ọrụ ife ahụ ọ na-eme ị mụta ya before i mere dibia wee nọkata ị sị na a kpọrọ gị oku na ị rụbago ya na ị na-agwọ nke a na nke ọzọ ọ bụ asị onye ọbụla na-eme otu ahụ wee ka ọ na-atụ ekelekwaa m gị Em, ọzọ dị ka ibe ya bụ nyere aka biko kedu ka e si ama ezigbo dibịa omenala well aga m akọ ka a ga-esi ama ezigbo dibịa omenala kama onye i jere na be ya Mm, o mesaghị nke kwụ ọtọ doro anya ị ma na ọ bụ ezigbo mana ị nọ kịta asị ka ị na ọ onye enyi Enwe- enwegasị ihe ha ga-eme wee sị na onye a na-eme ezi- bụ ezigbo dibịa omenala
ezigbo dibịa omenala bụ dibịa agwụ wara o je waa agwụ bido ọrụ dibịa rụrụ ya ọ bụrọ ndị a na-eje n'arụsị sị na ha ji ọfọ arụsị na ha bụ dibịa ọ bụrọ ụdị ahụ mgbe mbụ onye arụsị onye na-efe arụsị arụsị gwa gị na ị ga-ebu e, arụsị dịka asụsụ anyị hmm. i je buo arụsị bụrụ memba ruo eze arụsị ahụ o nwee onye arụsị onye chọrọ ije na arụsị ahụ o meetie gị ị kpọje gụ bụ fada ya gụ bụ ụkọchukwu ya gụ bụ pastọ arụsị i jere na arụsị a nabakwa o nwee ife arụsị a na-eme ọ gị nwa ga-eje mee ya ehe mana dibịa abụrọ onye buru arụsị bụ dibịa chọsikwa ibukwu arụsị nke ahụ gbasara ya dibịa bụ ndị na-agwọ ọrịa na-egbo mkpa mmadụ ị ghọtara ya hmm. a na-eje ka i je mụta ife ahụ ị na-eme ị gaghị amụta ya ife na ị na-eme enweghị isi nke a nọ ebe a kịta o nwegasị ndị bịa be m mụọ ọrụ eh, ụzọewuru na nnewi ọ bịa be m mụọ ọrụ eze nwaanyị mmiri mma na agụlụzigbo ọ bịa be m mụọ ọrụ simeon ụzọewurukwa na ekwulọbịa nkọnọ ọ bịakwa be mụ na ọtụtụ a na atụtụ ihe a ị na-amara ihe ị na-eme ọ bụrụ na ọ kụrụ esi mmadụ ewu dibịa na o nwere onye nwe anya ahụ akụ- agosi gị ọgwụ onye gosiri gị Ee, ọ duto na ọ mago gị na ị ya-arụ ị ga-eje be mmadụ mara ebe esi eme ya ịbụrụ kịta ịgba afa mgbe ochie etu esi emebu dibịa ma gị i wee jee lụọ agwụ I mean agwụ ma gị sorry i wee jee lụọ agwụ ọ bụrụ na ọ mara gị nke na ị ya-eme dibịa ee ị ya-eje be mmadụ mụọ ọrụ a ị mụtacha ya unless na nna gị ma ọ nwanne gị ma nne gị ochie ma nna gị ochie ọ na-eme dibịa jebe be ya mụlere o si eme mara ahịhịa o ji eme nke ọbụla ị mụsịa ya mgbe ọbụla ị ga-eji were bido ije ị ya-awa agwụ mbọsị ị ga-awa agwụ ị ga-ama dibịa onye ị ga-akpọ na-ege ntị ị ga-ama dibịa onye ị ga-akpọ maka dibịa ọbụla bịara be gị na-ana ọ naba ọ ga-eji ọkụkọ na mba ji were na so ị mara oke ị ya-enekwanwu ime ha invite ya kụzie ha bịa mbọsị ya onye a na-awa agwụ ọ bụrụ na ha bịa onye na-esu atụ eji agba afa atụ ọnụ atụ ire atụ ọgwụ ahụ eji agba afa onye na-esu ya ga-anọ ka n'ebe wọọrọ ni n'ebe ọgba aja ni gị nwa na onwe gị ndị dibịa ndị ọzọ anọchazi ebe a onye meghee ụzọ bata ọ bụrụ onye ma ife eji esu atụ ahụ ọ bịara n'ebe ahụ a na-esu atụ o ji bịara onye na-esu atụ arapụ ọdụ na ikwe o ji esu ya ya ekwu okwu nọrọ etu a onye ahụ batara na ewee meghee akpa ya wee wepụta ife eji eme atụ tinye n'ikwe ahụ ọ dị eghe ya ọnụ ya eghe ya ọnụ o jewarakwa isuwekwa ihe ị na-esu ma before then a ya agwa gị na ị ya akpa mkpụrụ afa mkpụrụ afa eji agba afa etu esi akpa mkpụrụ afa ahụ bụ ị nwere ike pụta ebe a na-anụ ọgụ mmadụ abụọ na-anụ adọghịpụ mkpọchi mkpọchi mkpọchi efe ya button hmm. ị na-anya onye fere gị tụtụrụ ya ịmago na ebe a nụrụ ọgụ ka ị wetara ya adịwakwa ị gafete ebe a na-eke nwaanyị di na-eri oriri na-aṅụ ọṅụ nwere ike tisepụ ọkpụkpụ dị gị mma iwere ya ma ọ bụ tụta ife dị mma ebe ahụ ịmago na ebe anyị na-eke nwaanyị di ka i wetara ma ebe a na-agba nkwụ nwaanyị ọ bụrụ na ozu nwụrụ a na-eti mkpu n'ebe akwa ịgbabata ebe ahụ nọchaa na-apụ tụta ma ọ bụ mkpụrụ akụ yere akịrị etu ọ dị ma ife ọbụla ịtụta ya ịmago na ebe ozu nwụrụ i wetara ya etu a ka ị ga-esi na-akpakọ ife ahụ ka iwetu onye ahụ gwara gị iweta ya esucha atụ ahụ ekechie ya aka naabọ abịakwa ya ekechie ya jee n'afịa gbuo ana tinye ya ekpochie ọ ga-anọ abalị ịnọ nụrụ onu nwoke nụrụ onu nwaanyị eje bọpụtakwa ya ewere ya bata abịakwa ya ọfụma were atụ ahụ debe ibido ịgba afa na mmadụ ọ fụrụ gị ma na mmadụ afụrọ gị ibido ịgba afa were atụ ahụ lachara ya n'ire were ire lachara ya ya ime n'ire gị debekwazie abịa ịgba afa onye ị bịa be ya ịgba afa sị gị gị si ebe a gbara ọsọ ruo ekwulọbịa wee natakwa ikere gị ị gbalụzie ọtụ gị si ebe a gbara ọsọ ruo ọnịcha ma enugwu ya rie mmiri bụ o nwee ihe ọ sị gị mee mechasa ya bọta i ji ọnụ gị agwa ya afọ na-ata gị ị na-aghọta ife m na-ekwu ị mago na afọ ọtịta ahụ ka i ji bịa ọ dịka ọ bụrụ na ndị na-ebe abịa dịka omenala nke anyị a sị gị jee n'okwu ahụ jee gọọ ọjị i jee ebe ahụ kọọrọ agwụ mkpa gị pụta onye ahụ ị bịara be ya ị gaghị agwa ya ife i ji bịa ọ ya ga-agbazi afa gwa gị na afọ na-ata gị na ị taa akwụkwọ ogirisi afọ ahụ akwụsị ị taa akwụkwọ ogirisi afọ ahụ akwụsị a sị gị na ọ kwa akwụkwọ ube ka ị ya-ata afọ ahụ akwụsị ị taa akwụkwọ ube ọ kwụsị mana ọ bụ na ị bịa sị ya nna biko a sị m afọ a na-ata m kemgbe abalị anọ mamife mamife mamife kpa ya na nwee ọgwụ m eribe ọ gwa gị na ọ nwanne gị nwoke na-egbu na ọ nwanne gị nwaanyị na onye ahụ gị na ya nọdebe na store onye mere gị ọgwụ ị na-ebugharị ilo ka ebe ililizi dị ya mkpa gị nata gị ego mgbe ọfọ agwụ dibịa ahụ niile onye bịa jụọ ya kedu ebe ọ mụrụ ọrụ o nwerọ ebe ọ mụrụ ọrụ ife dị ya mkpa bụ just etu ọ ga-esi na-enweta ego ahụ ntị na-eso izu ohi bụ ije be mmadụ nata ya ihe o ji ma ọ zunarị ya ife natakwa mmadụ ewuti aghụghọ ndị oyibo na-akpọ trick ọ ka mhm. kwuo ya ọ ka mma na ife a na-arụ ya bụ ife a ka eji agwọ ọrịa maka o nwere onye e buje ụlọ ọgwụ agwọtara bụ onye o kweghị a transfer ya n'ụlọ ọgwụ ọzọ a gwọọ gwọgide gwọta ya ọ natawa agwọtakwa ya ọnwa wee otu ahụ ka ọ dịkwa i jee be mmadụ ị mụọ etu o si eme hapụ ife ndị a juru eju ebe niile o nwere ndị ife niile a juru ebe niile ọ bụrọ fa ncha bụ dibịa ebe okwu na-eme dịkwa gị daalụ na acha azịza ị zara ya em n'ikpeazụ anyị chọrọ ka um, ka i were ohere a wee kọwara anyị na e nwere otu ihe na-agbagwoju anyị anya karịsịa n'ebe ndị ụmụ nwaanyị dibịa ndị a kpọrọ eze nwaanyị a wee sị ka anyị jụọ ọ dị mma eze nwaanyị ibu ọfọ ọ dị mma na nwaanyị ga-ama oji dịka eze nwaanyị ibu ọfọ n'ime oji thank you ndewo ajụjụ gị a dị mma o nwere ife ga-emekata ka nwaanyị buru ọfọ ị na-ege ntị anọ m ya ọ bụrụ na nwaanyị chọrọ ime dibịa o nwere ike bụrụ na nna ya na-eme dibịa ee hmm. ọ bịa na ya chọrọ ka e nye ya ọfọ na-ege ntị m na-ekwu Anọ m ya. nna ya eje weta ọfọ osisi a na-akpọ ọfọ na-ege ntị Anọ m ya. o nwere osisi a na-akpọ ọfọ Mm. ehe e je weta osisi ya ebe tọgbọrọ ya na na be nna ya ọ bịa ụbọsị ya na ọ ya bịa were ọfọ emerecha ife a ya-emedo a sị ya were ọfọ a e buro ya nye ya n'aka ị ga-asị ya were ọfọ a o were ya mgbe o were ya ọ natago ike ahụ bịa be nna ya were ọ nara o dewe ya n'ihu ọrụ ya ọ gaa na-emetụ ya aka ọ gaa na-ahụ ya agha ọ na-ebugo ọfọ n'aka odebe na-ekwu na nke ahụ e nyere ya bụ igosi ya na o nwere ike ka ọ bịa were abụrọ mmadụ nyere ya o werego ike ahụ and o nwerọ mgbe ọ ga-eji na-ebuzi ya nwaanyị adịghị ebu ọfọ mm. edebe na-ekwu a bịa na nke oji mm. m nọ ebe a sị gị na nwaanyị adịghị ebu oji ama m etu ọ ga-adị because afụbeghị m nwaanyị bu oji and kemgbe m ji pụta ụwa sọ nwoke na-ebu oji enwe m ike ịza gị na nke ahụ maka ọ bụ m sị gị na nwaanyị anaghị ebu o nwere ike nwee obodo ha na nwaanyị be ha na-ebu oji Okay. Ee, ọ dịka ọ bụ na m na-aza nke ọma na be anyị a nwaanyị ara ebu oji nwaanyị ara ebu ọfọ ana m agwa ụmụ Igbo niile ndị chọrọ ime omenala ee na Naịjirịa tata anyị nụrụ na o nwere ihe a na-asụ n'oyibo wee sị na e nwere ihe a na-akpọ freedom of worship i nwetara okwu m anọ m ya ya bụ mmadụ ikpe dịka okwukwe ya siri dị so ọ bụrụ na mmadụ naabọ ma ịtọ biri n'ụnọ o nwee onye ife na-enye nsogbu ndị ọzọ ama akwụsị ya ọ bụ dị ụtọ ife ọjọọ a jugoro ebe niile and ife ọjọọ ahụ ụfọdụ abụcharọ mmadụ na-eme ife ahụ mana ndị be anyị ozi onye meghachi nwanne ya egbuo ya na ọ na-egbu ya ọ na-eme nke nwa o ji ya gwọ ọgwụ ego ọ bụrụ mma nche ahụ nwụrụ ka eji gwọ ọgwụ ego mmadụ eche na ọgwụ ego juziri ebe niile nsi na aja juru ebe niile onye mebezie a na-eze ya egwu ee onye ọbụla nwere okwenye nke oha onye dibịa wara ya eme dibịa ife ọbụla ife ọbụla mara mmadụ esi ọbụla okwukwe nke gị soro okwukwe nke gị okwukwe nke gị mbọsị ọ dịrọzị gị mma ị tọnụọ soro ọzọ okwukwe mmadụ ọ bụrụ na ọ mụnwa kịta ọ bụ na m enwene ego ụmụnne m ga-enye m nsogbu na m na-eme dibịa eje rụọ ụlọ na ana obi m na be anyị anyị na-enwe ana obi na omenala be anyị amụcha nwa eke ana nye m na-ekere nke ị kpata ego i je na ya rụọ ụlọ ọ bụ na agwụ ka ị chọrọ ime i je na ala obi gị ahụ rụọ ya bụ agwụ mewe ya ife niile mbọsị ị kpatara ego i je rụọ ụlọ bili so ife m ji agwa gị bụ na ana m agwa ndị mmadụ onwe onye ọbụla nwere ife bụ akara aka ya mmadụ ọbụla anọchizina ya onye ọbụla nwere akara aka nke ya rapụ ka ụka bịara mebisicha ife niile ụka mebisiri ife niile mgbe anyị dị n'ụmụaka ụka mere ka ndị mmadụ nwee oke ọchịchọ mgbe anyị dị n'ụmụaka o nwere ụnọ a na-akpọ ụnọ ayọ ụnọ ayọ arụcha ya etu ebe a dị kịta abalị e were ife a na-akpọ agbaraja o nwere nkata a na-akpa ọ na-adị ogologo ide na i were gbasaa ife n'anwụ ọ na-ebu ibu ọ na-adị e were ya bechie ọnụ ụzọ etu a etu ebe a si ghere oghe i dina naanị naanị zi rarụ ụla ọ bụrọ nke na ohi ya-abịa ma nke nwe eme mana kịta a ga-eti iron door tichaa key dị iche iche mana ohi ya-abịa be gị gbakasịa ụzọ ahụ ka e were nwee ego so ife m na-agwa gị bụ na onye ọbụla bụ mmadụ o nwe ife ọ na-emebe dịka ife omenala ọ sị gị na ọ nke mara ya na ọ bụ na ọ mara ya n'eziokwu na ọ bụrọkwa ebe ị fụrụ ife nee ya anya ọ dị gị mma ị sị ka i je mee ọ bụ na ọ ife mara ya n'eziokwu si nye ya efe ka o mee nke masịrị ya ebe okwu m na-eje
anyị kenekwa gị ee werezi ohere a kọọlụ ọhaneze em, onye ị bụ na ka eji malụ gị Em,
mụnwa na onwe m nne m na nna m bara m ọfọ ji ha ada mbọsị eke ka a mụrụ m okeke mana e meziere ha eduba anyị n'ụka mgbe ahụ eme anyị mmiri chukwu a na-akpọ baptizim sị na afa m bụ John so mụnwa bụ John Ekemezie ife eji mara m bụ ajọ okwu tuo ebu abụ m onye Agbịrịgba Nanka Ee, so, ajọ okwu tuo ebu ahụ m na-aza bụ na okwu ọjọọ tuo ebu ya bụ o- i kwuo okwu ọjọọ tata ọ sọ ya bụrụ 100 years onye ahụ kwuru ya chefuo igodo ihe ahụ okwu onye a gwara ya na-echeta ya nya ajọ okwu tuo ebu o kwuru chefuo onye a gwara ya na-echeta so abụ m onye agbịrịgba afa m John Ekemezie onye agbịrịgba Nanka
anyị ekenekwa gị sị gị daalụ ekene gị ọ ka bụ ndị ezumezu ya tv ha na-aga n'ụbọchị wee na-ekene ọha na eze ndị na-ege ntị wee sị na a nọ na nke ajọokwu dr john ekemezie ajọokwu Nanka ebe a ka a nọ n'ụbọchị wee na-ekene gị gụọ na-ege anyị ntị wee sị na um, ịnụla ka ya bụ ihe si wee gaa n'oge a ihe gbasara ihe ndị kwesịgasị ịma n'omenala igbo wee sị gị sonyela anyị gbasa ozi a ka ozi a gaa mba ụwa dị iche iche ee mee ka ozi a ruo ntị ndị kwesịrị ịnụ maka ya anyị ekenekwa gị aka m bụkwa obinna chukwu ma chukwu bụ eze ikolo ezumezu ọmụ na ebe wee sị gị na ọrụ mma ka o mesịa m Ọ bụrụ na egwuregwu na-adara na ya na egwuregwu. Ee, ọ bụrụ na egwuregwu